Igbo bụ Igbo ekele m unu kelesi unu ike nwanne unu nwoke Uchenna Ijemgalum abịa n'ọgbọ ka ọ si abịa iwetara unu ozi ọma unu ma na na-eweteburu unu nke ọ ya-abụ unu ga-achịkọta isi ọnụ wee mee ya ka ọ ghọọ ihe ekele m unu ekelekwa unu ọzọ tata anyị apụtara n'ọgbọ ka anyị si apụta iwetara unu program a nke anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo ị bụrụ onye Igbo i kwesịrị ịma na ihe gbasara ndị Igbo kwesịrị na-eme gịnị eme gị obi aṅụrị ihe gbasara ndị Igbo kwesịrị ịnụ ya ọ na-atọ gị ụtọ n'ihi na ndị Igbo bụ gịnị ihe ka anyị bụ o nwere ndị na-espelụ Igbo IGBO ndị na-espelụ IBO akpọ ya igbo before others o nwere nnọọ ka i si aghọta ya na bekee ka m sụrụ nke a mana ịsụọ ya na asụsụ anyị anyị nwa bụ izizi tupu ndị ọzọ apụtawa ka o sina dị tata anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe ndị igbo kpọrọ ndidi ndidi mbụ patient ndidi ihe mere na ihe na-aga ọfụma n'ụwa agwa na ndidi n'ime onye nwee ndidi i nwee ndidi ihe ana-agara gị ọfụma ị ga-afụ ụfọdụ ndị na-anya ụgbọala onye si n'ụzọ na-apụta ofu onye ọzọ si n'akụkụ ụzọ nke ọzọ apụta kama ọ ga-eji nwayọọ na ọ gbatụ brake na-eche ka nke ọzọ ọ chọrọ ime ọsịsọ ọsịsọ anyị na-eme o nwee ka ha na abụọ chịkọta isi ọnụ o nwee ihe mere o nwee ihe mberede nke ndị bekee kpọrọ accident ọ bụrụ na ọ maka na enweghị ndidi mere ya mana i nwee ndidi ị fụ na ihe na-aga gị nke ọma nwaanyị amụtabeghị nwa ihe ị ga-eme bụ ekpere na ndidi ndị Igbo sị na onye ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo onye ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo maka na ndidi biju ụwa ndidi ka e ji eso ihe niile nwatakịrị na-agbabu last na class o nwetụ ndidi rụsie ọrụ ike ọ ga-emecha ọ bụrụ onye nke mbụ na class onye enwetebeghị ego o nwee ndidi tinye uchu n'ihe ọ na-eme ego a ka ya-abịa onye na-achọ nwaanyị ọ ga-anụ ọ ndidi ka ị ga-enwe mgbe ị na-eti ihe na-abịa were nwayọọ nwayọọ ọ na-apụta onye nụtara nwaanyị na-abụ mgbe ọbụla ọ na-aba mba na-ekwu ike okwu na-anag ka ndị bekee si ekwu n'ezinụlọ ọ ndidi ka eji esi ya o nwere ihe ka ndidi n'ụwa a ndidi bụ isi ya bụ ọdụ ya bụ etiti ya bụ mbido ya bụ ngwụcha gị bụ nwoke na nwaanyị na-ege m ntị m na-ajụ gị tata ị nwekwara ndidi ị na-enwetukwa ndidi ndị mmadụ na-abịa mụọ nwa gụọ ya ndidi eziokwu o nwere otu ị ga-esi ebi n'ụwa a yara inwe ndidi a na-etibe mkpu na gọọmenti nke a nọ n'ime na a na-egbu anyị na a na-eme nke a ha na-eme nke a anyị enwee ndidi ọkwa emezigo wee pụọ gọọmenti ọzọ abata ọ gịnị ndidi na agụụ na-agụ gị ị naghị agbakịrị ana girigiri girigiri iji itinye aka n'ebe ị kwesịghị itinye aka ọ na ị nwere ndidi ọ ya ahụghị anya maka na aghọm ya itinye aka n'ajọ ihe aghọm ya ka uru ya ị ga-afụ nwata onye na-agba mbọ nwere obere ebe ọ na-azụ ahịa o wee fụ onye ọzọ goro ụgbọala onye ọzọ rụrụ ụlọ o je itinye aka n'ihe ọjọọ itinye aka n'ego ọbara ndị otu nna ndidi bụ ije ụwa ihe ọ bụla onye ekwensu aka ekpe ka o ji enye o nye gị n'aka ekpe ọ nakwa gị mana inwe ndidi were ihe chukwu nyere gị onye chukwu onye chukwu bụ isi ihe niile ihe na-emekwa na ihe na-emebi na ndị mmadụ eme gịnị adịghị enwe ndidi inwetu ndidi ihe niile na-eme gịnị na-aga nke ọma gịwa bụ nwaanyị di gị enweghị ọrụ tata o nwee nnọọ ka ihe si dị n'ezinụlọ mgbe ị na-achakarị ọkụ ị na-agba ị gbarụ gbago enu ị gbarụ gbada ala nne ị kwesịrị inwe ndidi gịwa bụ nwoke nwunye gị amụtabeghị nwa ị na-achị ya nnọọ ọkụ ọkwa chukwu na-enye nwa ọ bụrọ mmadụ na-eme ya ndidi ka ị kwesịrị inwe ka ihe na-eme gịnị na-aga ọfụma gịwa nwata akwụkwọ akwụbeghị ụgwọ akwụkwọ achụọ gị n'ụgwọ akwụkwọ ị bịa na-ekwu kwuo ofu ị kwuo iri nwanna ịkwesịrị inwe nwanne ịkwesịrị inwe ndidi ndị na-agba mbọ agbasi mbọ ike tata kọọrọ ka ha si bido ịgba mbọ o nwere mụ na ya nọ mbọsị a ezigbote ọgaranya ngada o wee na-akọrọ m na ya bidoro ahịa ahịa ya na-azụ tata worth billions ya ji nnọọ 1000 Nigerian naira wee bido ya o wee na-azụ ego a na-enwe ndidi na-azụ dị ego na-azụ dị ego na-azụ dị ego nwee ndidi wepụ anya n'ụmụ uwe okomoko wepụ anya n'ụmụ ihe erimeri na-ekwesịghị nwee ndidi nnọọ na-arahụ nnọọ ebe o kwesịrị ịrahụ na-eme nnọọ ihe ọ ya abụ ọ ya emechikwa ọ mụta nwa dị mma ma taa akwa maka ndị Igbo sị na nwatakịrị kwọsịa aka o soro ndị ọgaranya emee gịnị rie ihe igwe ka ọ dị tata ọ na-adịrị ya mma n'ihi na o mere gịnị o nwere ndidi gịnwa na-ege m ntị ọ bụrụ na ị nwere ndidi ị ya agba mbọ ka i yie ya ka uwe ị makụrụ ya ka a si amakụ mmadụ ị na-eri ndidi ka esi eri nri ọ dụrụ gị n'egbugbere ọnụ mgbe niile ọ kwa ndidi mere ọ ya bụ ị chọọ mmadụ okwu o loe ndidi mere ọ ya bụ i mee mmadụ ihe ọ nyịa ya o die ya ihe ya abụ ime onwe ọ ya abụ abanye aka ndị uwe ojii ma ọ kwa ndị uwe ojii ejewe n'ụlọ ikpe mana onye ghọta na ụwa bụ obere ebe i yiri ndidi ka esi eyi akwa ụmụnne m biko ndidi bụ ije ụwa ejighị ike eso enyi ụwa onye egwuregwu sị na ụwa chọrọ obi umeala onye ọbụla nwere obi umeala ga-enwe ndidi onye ọbụla nwere obi umeala ga-enwe gịnị ga-enwe ndidi n'ihi na ọ bụ agbasịa ọsọ emee gịnị agụọ mile ụmụnne m na-etufu oge n'egbughị oge ikwubi ekwu tibi ekwu tubie n'aka anyị ga na-eme ihe a ka ụmụ igbo anyị rụrụ anyị nwa na-aghọta ihe anyị kwesịrị ime na-eme mgbe anyị kwesịrị ime n'ihi na igbo bụ igbo igbo bu ụzọ n'ihe a na-eme igbo bụ izizi igbo bụ isi ndị igbo ada anọ na- ada anọ n'azụ ihe niile anyị na-eme anyị na-etinye uchu wee mara na ihe anyị bụ dị ihe a anyị bụ ụmụ igbo biko gịnwa bụ okenye gịnwa bụ nwatakịrị nwa agbọghọ nwa okoro nna na nne na-ege m ntị n'oge awa dị ugbu a ị ga-agba mbọ ka ịchọta ịchọta chọta uwe ndidi yie maka ndidi bụ gịnị ije ụwa biko ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị naabọ nọkọọ wee kpakọta ihe a

ị kpọọ ha na anyị n'igwe a m kpọrọ kịta anyị na-agba ọsọ girigiri na-achọ gị abịa ebe ọ bụla ị nọrọ na-abịa ebe a ka anyị nọrọ ana wee tikọta ọnụ n'ihe gbasatara asụsụ Igbo n'oge na-adịghị anya kịta anyị ga-ebido ịkụzi ụmụ anyị asụsụ Igbo na venue anyị ga-enweta nke bụ anyị ga-agwa unu ebe a n'oge na-adịghị anya ụmụazị apụta mara ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo amara ihe dị iche na ukwu na ụkwụ na akwa na akwa na egbe na egbe na ugwu na ugwu ihe dị iche iche dị otu a ụmụazị aghọta ya wee mụtakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche dịgasị iche iche ha machara afa ya n'asụsụ Igbo ha mụtakwa ka e si asụ asụsụ Igbo n'ihi na asụsụ Igbo jikwa jikwa na-anazi azụ na-azi azụ mana anyị ama ekweta ka ọ mee otu a n'ihi na asụsụ Igbo bụ dịka mmanụ anwụ a na-aracha aracha ị chọsịkwa inweta anyị na nke ndị bekee na-akpọ website ị nweta anyị na www.procyonrtv ka e si esupelu procyon na bekee bụ p r o c y o n ọ ga-adịkwa n'ụbọchị ọzọ anyị ga-afụ maka anyị kwuchaa ya taata nke o nwere ọzọ anyị ekwu echi biko ị ga-agba mbọ ka ị gba mbọ na-enwe ihe a na-akpọ ndidi maka na ndidi bụ ije ụwa ekele m unu kelesie unu ike a ka bụkwa m nwanne unu nwoke ahụ nke a kpọrọ uchenna ije m ga-alụ m ka ọ dị ụbọsị ọzọ anyị mere ekele m